igbo bụ igbo mma mma igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịakwana n'ime ihe aha ị maara nke ọma mana ọtụtụ amaghị maka na ọ ka bụ taa ka ha na-esonye anyị n'ụbọchị nke mbụ aha m ka bụ maazị Anthony Anabara onye ihe anyị na-emekwa n'oge dịka oge a bụ ilu igbo ọ bụ gịnị bụ ilu igbo maka ndị amaghị nke ọma ilu igbo bụ mmanụ aha ndị igbo ji eri okwu ị ma na e kwuo ndị igbo ghọta ya nke ọma na ndị igbo bụ ndị ahụ nwere mmasị na igbo ị bụ nwa afọ a mụrụ amụ ka ị bụkwanụ onye agbata obi biketere ndị igbo mana ị bụ onye ihe igbo na-amasị ọ ka bụ n'oge ilu igbo ka anyị ji eme ihe aha na-atọ gị na-atọ m na-atọkwa onye ọbụla bụ onye e kere eke mana ebe ọ pụrụ iche o nwere inu ahụ ka anyị ga-eji malite taa taa igbo na-asị na ihe onye dị ka ụka ya ihe onye dị ka ụka ya kedu ihe ị ghọta na nke a ihe onye na-adị ka ihe ya ị ma na ị fụ onye ya onye na-eji akọ na uche ya eme ihe onye na-achịkọta na-eme ọ na-eme ihe ọ na-eme ya n'ụdịrị tosiri etosi ụdịrị ziri ezi ị na ha n'anya ị ga-afụ ya mana ị fụ onye na-eme aa ka eberibe ndụ eberibe ị ya-afụkwa ya ihe a mere igbo ji tụọ n'inu sị na ọ na-eme inehe ya na mmadụ anya maọbụ ị fụ ihe onye ị ma na ihe onye dịka ụka ya onye na-edebe onwe ya ọcha onye ịdị ọcha na-amasị ị fụ akwa ya ọ na-adị ọcha ị fụkwa n'ebe o bi ọ na-adị ọcha ị fụ ihe niile banyere ya ọ na-adị ọcha ma onye ọbụla aba akpa akpa unyi ezi bụrụ ezi bida ihe onye na-adịkwanụ ka ụka ya ị fụ akwa ya o ruru unyi ị fụ oche ya o ruru unyi ebe ọ na-ejekwu mpochi o ruru unyi ihe niile banyere ya o ruru unyi a mere ihe ahụ igbo ji kwuozi na ọ na-eme eh? ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egoro ị fụ onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ndị ọyị ya niile ya-abụkwa ndị a ị nwere machis ị nwere laịta mana ị fụ ndị dị ka ndị enyi a na-abara onye ee ndị otu mbụ ihe anyị ga-eme ka naijiria dị mma ihe anyị ga-eme ka anyị igbo niile dị mma ya ka igbo ji sị na ọ na-eme ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egoro mere na ọkpụ azụ amakwa na ndị kpụ anụ ụlọ igbo tụrụ n'ilu ọzọ sị na na ọ bụ ndị nwere ji ọ bụ ndị nwere ji sị na ede na-agba agba kedu ihe ị ghọta na nke a ndị nwere ji sị na ede na-agba agba maka na a fụghị ka e mere ka e ji emezi ka a fụrụ igbo ji tụọ n'ilu sị ọ na-eme a fụzighị ebe e bidoro aka e bido n'ikpere kpatara na o nweghị ka ọ ha mmadụ ọ sị na ede na-atọ ka ji o nweghị ka ọ ha mmadụ ọ sị na ede na-atọ ka ji maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nni igbo gara n'ilu ọzọ tụọ sị igbo tụkwa ilu ọzọ sị na ọ kwanụ mma onye tu n'ukwu ka o ji ana aka maka na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụkwara na ibe ya mere na o nwe ka o si dị agwa gị na tupu a mụọ ọchịagha ndị mmadụ na-eje agha na-ana maka na igbo tụrụ inu sị na onye ọbụla na-azakwa ọdịnkwa zụka bụ na be ya ị zaba aha na ọdịnkwa zụka ọkwa na be gị maka na ị pụọ n'ezi ụmụazị nwere ike kwa gị n'ọhịa mere igbo ji nechaa ọnọdụ dị otu ahụ anya wee kwuo sị na ọ sọọsọ na ịkọ ka nhịkọ na-echi eze maka na nhịkọ pụta na oke ohimiri azụ ka azụ enoo ya mana azụ na-enokwa azụ o nwere ihe okpo ji bụrụ okpo mere igbo ji tụọ n'inu sị oriri okpo aṅụrịkwana na-agba ha ahụ ịtọ maka na mmadụ agaghị aṅụ nga ma ọ bụ na oyibo anaghị ihe a mere ọyị na ọyị na-adịkwa mma ka bụ eleta aghara were akọ na uche na-eme ihe ị na-eme were ịtụ egwu chukwu na ọdịmma nke mmadụ na ibe ya were na-eme ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ a maka na ihe onye na-adị ka ụka ya onye okwu na ụka na-ezukwanụ okwu na ụka onye bụkwanụ ọchị udo na-ezu ọchị udo ya mere n'obi ka ụka dị ọ ka igbo si tụọ ya n'inu kpatara na igbo na-aba n'afa sị na ụkamaka ụka dị n'obi ọtụtụ na-abakwa aba n'obi mana nke bụ nwata na-azakwanụ e, e, e, izu egbuna m ihe eji aka gbuo onwe gị ghọta ya nke ọma na-atụfughị oge gị achọrọ m ichetara gị na aha m ka bụ maazị Anthony Anabaraonye onye injinịa na-eme nya bụ ihe ka anyị nwebere aṅụrị n'ụwa bụ obi aṅụrị maka na ị sị ka m baa afa enwere m ike ịbagara onwe m afa mana m ga-agwa gị ha aha m bụ na-abịa n'oge akọ na uche